A John, is é seo an chéad uair ar labhair muid le chéile ar raidió le roinnt blianta anuas. Déarfainn gurb iad an dhá rud is mó atá athraithe ó shin i leith ná an chaoi ina bhfuil sibh maoinithe agus 's é an dara rud ná an láidriú, an láidriú ar éileamh d'Acht na Gaeilge. B'fhéidir go bhfuil léamh eile agat ar an scéal. Chun caint faoi fhorbairt na hearnála Gaeilge ó thuaidh le cúpla bliain anuas, an féidir leat cur síos a thabhairt dúinn maidir leis an chaoi ina bhfuil cúrsaí faoi láthair?
Bhuel, sílim go dtí pointe go bhfuil cúrsaí go díreach mar a bhí le blianta fada anuas, agus tá dhá thaobh leis an scéal sin. Tá go fóill pobail Gaeilge atá bríomhar, beo, díograiseach agus ag obair leo go samhlaíoch agus go nuálaíoch ar tograí agus ar thionscadail agus ar roinnt mhaith réimsí oibre. chomh maith. Tá daoine óga ag teacht amach ó na Gaelscoileanna agus rath orthu. Tá siad ag cur leis an phobal go mór agus iad ag úsáid na Gaeilge an t-am go léir. So ag an taobh sin tá rudaí iontach dearfacha. Ag an taobh eile tá rudaí go hóbair chomh céanna is a bhí ariamh ó thaobh an dóigh a gcaitear linn ag an Stát, ag comhairlí áitiúla, ag an Tionól nach bhfuil ann dó níos mó faoi láthair, an Tionól atá ar fionraí, ag státseirbhísigh, roinnt daofa, chan iad uilig ach roinnt daofa, agus go fóill tá an scoilt ollmhór sheicteach. idir na páirtithe polaitíochta ins an Tuaisceart agus go mór mór idir an DUP agus Sinn Féin agus an Ghaeilge faraor géar gafa i lár báire ins an choimhlint sin, coimhlint pholaitiúil sin. Tá fhios agam go raibh nó go bhfuil próiseas maoinithe nua ag Foras na Gaeilge anois. An bhfuil an stádas céanna agaibh ó thaobh a bheith mar scatheagras Ghluaiseacht na Gaelscoileanna ó thuaidh Nó an bhfuil Conradh na Gaeilge ag comhlíonadh na ndualgas sin anois? Bhuel, tá sin casta agus b'fhéidir nach mise ar bhealach an duine is fearr nó leis an cheist sin a fhreagairt. Ag dul siar ar an phróiseas a bhí ag Foras na Gaeilge agus caithfear cuimhniú go dtáinig sin ó pholaiteoirí ar dtús báire, ón Aire ins an Tuaisceart, aire ar dtús báire ó Nelson McCausland, aire de chuid an DUP, agus ó Éamon Ó Cuív ins an deisceart, agus ag an am sin go raibh rialtas an deiscirt faoi bhrú millteanach le ciorruithe a dhéanamh agus go raibh cruinnithe ag roinnt de na hairí leis an Bhord Snip mar a tugadh air ag an am agus go raibh sé de dhualgas orthu. Gearradh siar cuid mhaith ar an chaiteachas agus is cuimhin liom ag an am sin go ndúirt Éamon Ó Cuív go shíl sé go raibh an féidireacht ann scrios a dhéanamh, collapsing a dhéanamh ar na heagraíochtaí Gaeilge. Now ins an Tuaisceart ag an am sin bhí más buan mo chuimhne, Bhí 19 eagras ag fáil croímhaoiniú ó Fhoras na Gaeilge agus seacht gcinn díofa sin lonnaithe ins an Tuaisceart agus b'fhéidir díriú isteach ar obair logánta ach i gcás s'againne ag déanamh comhoibrithe le heagraíochtaí thuaidh agus theas agus níos faide i gcéin. Agus ansin mar gheall ar an bhrú agus an próiseas fada agus fadálach agus truaillithe, a bhí ann le tuairimí na ngrúpaí a bhailiú agus le cinntí a ghlacadh fá mhaoiniú agus go fóill an brú sin ar pholaiteoirí agus ar Fhoras na Gaeilge gearradh siar ar chaiteachas. Chuaigh siad fríd próiseas comhairliúcháin agus cáineadh go géar an próiseas sin, sin nach raibh mórán muinín ag an chuid is mó de na heagraíochtaí, is cuma cén toradh a bhí ann ag an deireadh, fiú amháin na buaiteoirí san phróiseas, más maith linn é a chur mar sin, cháin siad go géar an próiseas. Agus roinnt de na heagraíochtaí, caithfidh mé a rá, sheas muid le chéile. le cur in éadan an droch-chleachtais agus le buarthaí s'againne a thógáil is a ardú. Agus ins an Tuaisceart, na heagraíochtaí, seacht eagraíocht, a bhí i mbaol mar gheall ar an chailliúint airgid a bhí á bhagairt, sheas muid le chéile agus. Na fadhbanna a chonaic muid ná go mbeadh, dá mbeadh, mar a bhí na ráflaí ann, dá mbeadh na ceanneagraíochtaí, mar a thugann siad orthu uilig, lonnaithe agus bunaithe den chuid is mó ins an deisceart, go mbeadh easpa guth údarásach. uh, ins an Tuaisceart, go mbeadh na daoine ón Tuaisceart in áit níos sóisearaí ná mar a bhí roimhe, uh, agus nach mbeadh, níor chreid muid riamh go mbeadh cothrom na Féinne ag eagraíochtaí Gaeilge ó thaobh maoiniú de. Agus shíl muid just de bhrí nach bhfuil ach sé contae i dtuaisceart na hÉireann, mar a thugann siad air, go mbeadh aird á dhíriú ar na 26 contae agus tá sin nádúrtha ar bhealach. Ach shíl muid chomh maith go raibh cúinsí difriúil thuaidh agus theas, go bhfuil pobal iontach bríomhar agus iontach beo againne ins an tuaisceart. go bhfuil stair go hiomlán difriúil le céad bliain anuas le forbairt na Gaeilge, nach mbíonn an Ghaeilge, den chuid is mó, nach mbíonn an Ghaeilge teagasc i scoileanna ins an chóras Béarla. Ní bhíonn, ní bhíonn siad teagasc a chor ar bith in scoileanna Protastúnacha den chuid is mó. Is fíorbheagán de scoileanna Caitliceacha anois faraor a mbíonn ag díriú ar theangacha ar bith agus go háirithe ar an nGaeilge. Tá eisceachtaí leis sin. But is rud difriúil ar fad é ón deisceart, áit a mbíonn an Ghaeilge ag teagasc do gach duine ins na scoileanna ó na luathbhlianta ar aghaidh. Chomh maith le sin ní bhíonn. Níl reachtaíocht againne ins an Tuaisceart, ní bhíonn aon chosaint ann. Ní hionann go bhfuil stádas ins an Bhunreacht ag an nGaeilge ins an Deisceart ach tá sí luaite in roinnt reachtaíochta eile, reachtaíocht pleanála, ins an reachtaíocht oideachais agus ins na meáin chumarsáide agus araile. So níl aon aon chineál. reachtaíocht, ní amháin nach bhfuil Acht Gaeilge againne, níl an teanga luaite in Achtanna ar bith eile seachas in san Ord Oideachais agus níl ann ach líne amháin in san Ord sin. Agus ó thaobh an naimhdeas in san Tuaisceart i dtaca leis an nGaeilge de, agus tuigeann muid go mbíonn,

Locht bunúsach leis an eiseamláir a bhí Foras na Gaeilge ag cur chun cinn agus baineann sin le neamhspleáchas na hearnála. Sílim go bhfuil daoine ins an Tuaisceart iontach soiléir nach ionann an earnáil dheonach agus an earnáil stáit. Tá siad scartha óna chéile, tá rólanna difriúla acu agus níor chóir dúbláil a bheith ann. Agus bhí mé giota imníoch go mbeadh agus. Smacht beagnach iomlán ag aon maoinitheoir amháin ar líon iontach, iontach beag d'eagraíochtaí agus polaiteoirí ins an mheascán sin chomh maith, go mb'fhéidir go mbeadh bagairt ann do neamhspleáchas na hearnála. Agus sílim gur patrún sin thar na bliantaí agus sin cuid de na. de na buarthaí a bhí ag na heagraíochtaí ag an am. Agus sílim go raibh na móreagraíochtaí ins na 26 contae, go raibh siadsan imníoch faoi na rudaí ceannann céanna. Now b'fhéidir roinnt daofa gur thug siad faoi bhealaí eile le bogadh chun tosaigh. Sílim féin gur mór an trua nár sheas na heagraíochtaí uilig uilig le chéile, sheas cuid mhaith daofa le chéile. Ach sin mar a bhíonn agus sin mar atá.
Tá sibh fós maoinithe, nach bhfuil? Ach níl sibh maoinithe ag Foras na Gaeilge, sea? No, níl muid maoinithe ag Foras na Gaeilge chor ar bith agus bhí, bhí, ba mhór an titim sin. Anois tá muid beo ar deontas iontach beag ó Comhairle Bhéal Feirste. Is caithfidh mé a rá tá sé iontach doiligh ar fad marstain agus clár iomlán oibre a chur le chéile. Ach is mar sin atá sé anois le ceithre bliana anuas. Tá muid ins na meáin cumarsáide an t-am go léir. Tá muid i ndiaidh críoch a chur le píosa oibre a cuireadh fáilte fearadh na fáilte roimpi, taighde ar cá háit a bhfuil iardhaltaí na Gaelscolaíochta ó thaobh traenáil agus ardoideachais agus fostaíochta de agus dar leis a lán gur píosa taighde sin atá ríthábhacht leis so agus chomh maith leis sin tá muid i ndiaidh Just ar na mallaibh ansin d'oibrigh muid le Comhairle na hEorpa leis an chuairt, cuairt na Saineolaithe ar Cairt, Cairt, Cairt na hEorpa do Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh. Bíonn siad ag teacht amach ar cuairt gach ceithre bhliain. agus d'oibrigh muid leo le cuairt saineolach a chur le chéile daofa agus le dul fríd na ceisteanna uilig a bhaineann le forbairt na Gaeilge agus le cur i gcrích na cairte ag leibhéal Rialtas na Breataine agus ag an leibhéal áitiúil chomh maith le sonraí agus le heolas cuimsitheach a chur rompu agus d'éirigh go maith leis an obair sin. So sin nach bhfuil aon amhras ach go bhfuil muid go fóill a dhíth. Táimid go fóill a dhíth mar gheall ar an obair a dhéanann muid ach chomh maith leis sin mar gur guth neamhspleách muid. Tá na ceisteanna sin casta. Uair amháin go nglacann tú airgead ón stát agus an chuid is mó de na heagraíochtaí deonacha, tá orainn airgead a ghlacadh ón stát, bíonn an comhartha ceiste ann i gcónaí, you know,

Aon maoinitheoir amháin a bheith ann don Ghaeilge agus líon iontach teoranta agus iontach beag d'eagraíochtaí in ann airgead a fháil ón maoinitheoir sin. An bhfuil sé maith don earnáil? An bhfuil sé maith don Ghaeilge féin? Amhrasach. B'fhéidir go mbeadh tuairimí eile ag daoine eile ach sílim má amharcann tú go hoibiachtúil ar an cheist sin, bheadh sé i bhfad níos fearr dá mbeadh níos mó foinsí maoinithe ann, níos mó airgid dar ndóigh, but níos mó foinsí agus éagsúlacht ins an cur chuige chomh maith. Cé mhéid daoine atá ag obair libh anois i gcomparáid le cúpla bhliain ó shin? Bhí sé phost lánaimseartha ag Pobal agus anois níl ach post amháin páirtaimseartha againn. Ach faigheann muid cuid mhaith tacaíochta ó eagraíochtaí Gaeilge eile agus ó dhaoine aonaracha agus ón choiste deonach s'againne. So, cé go raibh sé doiligh an clár iomlán oibre a chur i gcrích mar a bhí roimhe, tá go fóill obair iontach tábhachtach ag dul ar aghaidh againn agus ní hé an t-aon ní amháin atá ar ais ann. Thagann an ní ba luaithe den taighde atáimid i ndiaidh a dhéanamh is píosa taighde sin ar an Gaelscolaíocht i mBéal Feirste agus goidé a tharla do na daltaí, na hiar-dhaltaí, an Gaeloideachas ins an chathair seo thar 40 bliain agus tá Ní raibh taighde den saghas seo déanta riamh roimhe agus sílim go bhfuil pictiúr iontach dearfa agus iontach tábhachtach ag teacht amach ón taighde sin. Mar shampla, ní amháin go dtaispeánann sé go bhfuil, go n-ullmhaíonn an Gaeloideachas páistí le go dtig leo saol rathúil a bheith acu i saol na Gaeilge ach chomh maith leis sin go dtig leo dul thar sáile, go dtig leo cáilíochtaí a dhéanamh, go dtig leo oideachas tríú leibhéal a dhéanamh, go dtig leo postanna iontach maithe a dhéanamh, go bhfuil réimse iontach leathan de phostanna agus de shlite beatha á leanstan ag na daltaí seo. go n-úsáideann 94% de na freagróirí an Ghaeilge gach lá ó nó go hannamh agus go n-úsáideann siad an teanga den chuid is mó le cairde ar na meáin sóisialta ach chomh maith leis sin agus sílim go bhfuil seo iontach tábhachtach, bhí céatadán beagnach mar an gcéanna de fhreagróirí a dúirt go labhrann siad Gaeilge le tuismitheoirí s'acu agus an céatadán a deir go labhrann siad Gaeilge le páistí s'acu agus is ionann sin is a rá ar bhealach go bhfuil aistriú teanga ar an dá bhealach ag tarlúint. Ní amháin go bhfuil páistí ag labhairt le tuismitheoirí s'acu ach tá siad ag tabhairt an Ghaeilge do pháistí s'acu féin chomh maith agus tá sin iontach dearfa. Agus cé mhéid iardhaltaí a ghlac páirt sa suirbhé seo?
Bhuel, fuair muid céad agus caoga naoi freagra ar shuirbhé measartha cuimsitheach ar líne, ach tá na freagraí chomh héagsúil sin agus chomh cuimsitheach sin. Chuir muid sraith de cheisteanna faoi úsáid na Gaeilge, faoin Ghaeilge san áit oibre, faoin chéad post a bhí acu, an chéad post is tábhachtaí a bhí acu ó d'imigh siad ón scoil, faoi thréimhsí dífhostaíochta, agus fa cuid mhaith rudaí fa úsáid na Gaeilge, fa ca dtéad na rudaí a chuideodh leo i gceantracha s'acu chomh maith, leis an Ghaeilge a úsáid. Agus bhí na freagraí chomh pearsanta is chomh héagsúil sin go bhfuil sé soiléir go raibh muid ag plé le réimse iontach leathan de dhaoine agus daoine difriúla. Agus an rud eile a tháinig amach sílim go bhfuil an pictiúr iontach dearfach ó thaobh an Ghaeloideachais de agus pobal na Gaeilge de. Ach tá sé soiléir go maith ó na freagraí go mothaíonn daoine go raibh siad imeallaithe go fóill agus nach raibh seirbhísí, réimse cuimsitheach de sheirbhísí ar fáil trí mheán na Gaeilge agus nuair a bhogann siad amach ó cheantracha éagsúla ins na Sé Chontae go mbíonn sé níos deacra Gaeilge a labhairt agus go raibh siad, go n-éagaoineann siad do sheirbhísí Gaeilge, d'Acht na Gaeilge, do níos mó, níos mó daoine a raibh Gaeilge acu ag cinneadh teacht amach agus a labhairt i nGaeilge. So cuid mhaith, cuid mhaith den, de na bearnaí atá ins an soláthar. Tá sé soiléir go dtéann sin i bhfeidhm ar dhaoine ach go fóill go bhfuil siad iontach, iontach dearfach faoin méid atá faighte acu agus iad líofa sa Ghaeilge. So tá an pictiúr casta ach tá sé iontach maith. Ok, níl ach cúpla ceist eile agam a Janet mar tá 'fhios agam nach bhfuil a lán am againn fágtha. Bhí tú ag caint faoi na dea-scéaltaí ó thaobh phobal na Gaeilge i dTuaisceart Éireann ansin. Le mí anuas labhair mé ar raidió le Fergus Ó hÍr ó Raidió Fáilte faoi Líonra Uladh you know agus an tseachtain seo caite labhair mé le hionadaí ó Cairde Teo faoi a Aonach Mhacha, an chultúrlann nua atá á thógáil nó a bheidh á thógáil acu. Is scéalta iontach dearfach iad siúd freisin, nach bhfuil? Ó is ea.
Tá sé iontach tábhachtach go mbíonn na forbairtí sin ó thaobh brící de agus foirgneamh. But sílim go n-aithnítear chomh maith go bhfuil airgead de dhíth. le gur féidir foireann a fhostú taobh istigh de na foirgnimh seo agus níos mó maoiniú chomh maith le go dtig leis na díograiseoirí ar an talamh taobh amuigh de Bhéal Feirste agus taobh istigh de Bhéal Feirste agus fud fad na sé chontae go dtig leo clár iomlán oibre a chur le chéile. So sílim ar bhealach caithfidh muid caithfidh muid amharc ar rath agus fás na Gaeilge ins na sé chontae mar rud iontach agus rud iontach dearfach ach chomh maith leis sin bíonn fadhbanna leis mar an mó, an mó éileamh atá ann agus an mó a fhásann an pobal, an mó gá atá ann, an mó riachtanais atá ann do níos mó maoinithe agus do níos mó tacaíochta agus do níos mó aitheantais. Agus sílim gur sin ceann de na fáthanna go bhfuil Acht Gaeilge ins an Tuaisceart chomh tábhachtach sin. Mar go n-osclódh sé. b'fhéidir, roinnt doirsí atá druidte faoi láthair. Bhí muid iontach meallta nuair a chonaic muid toradh na gcainteanna a lean ar aghaidh chomh fada sin leis an Tionól a athbhunú. Mar is eol daoibh scéith an tuairisceoir Éamonn Ó Máille doiciméad an. dréacht-chomhaontú, dar leis, idir na páirtithe polaitiúla agus rinne muidinne anailís ar na moltaí a bhí istigh don Ghaeilge agus tá siad iontach lag ar fad. Táimid go láidir den tuairim gur drochbhunús ar fad, drochbhunús reachtaíochta ar fad a bheadh i roinnt de na moltaí sin agus aithníonn muid cé chomh doiligh is a bhí na cainteanna agus cé chomh deacair is atá sé. roinnt de na páirtithe a bhogadh ar cheist na Gaeilge agus aithníonn muid gur cuireadh cuid mhaith oibre isteach ins an phróiseas ach go fóill, sílim, ar bhealach san am i láthair atá ag cur chun tosaigh, déanfadh sé níos mó dochair ná maitheas. Mar shampla, coinneodh sé an Ghaeilge gafa ins an phróiseas polaitíochta. Tá an chuma air nach gcruthódh sé, nach gcruthódh sé cearta ar bith do phobal na Gaeilge agus nach mbeadh na seirbhísí atá muid i dteideal leo, nach mbeadh sin breactha síos ins an reachtaíocht féin. Agus ins an téacs sin deir sé go mbeadh bunú Oifig Coimisinéara ann. Sea, tá go breá. Ach go mbeadh ar an Choimisinéir dhul ar ais chuig an Chéad Aire is an Leas Chéad Aire le beagnach gach rud a aontú leo agus ó bunaíodh an Tionól, ó athbhunaíodh an Tionól in 2007, níor aontaigh an Chéad Aire is an Leas Chéad Aire ar rud ar bith a bhain leis an Ghaeilge ariamh. So, sílim gur meancóg ollmhór a bheadh ansin. Bheadh lámha an Choimisinéara ceangailte go hiomlán is go huile agus ó thaobh úsáid na Gaeilge ins na cúirteanna, rud nach bhfuil ceadaithe fá láthair. Deir sé ins an dréacht-chomhaontú go dtiocfadh leis na cúirteanna a n-intinn féin, na breithimh féin a n-intinn féin a dhéanamh cé acu an nglacfadh sé nó sí le Gaeilge. Agus arís, mar sin, ní bheidh úsáid na Gaeilge de cheart againn. agus is drochrud sin ar fad agus bhí roinnt laigí agus bearnaí eile ins an reachtaíocht agus aithníonn muid cé chomh doiligh is a bhí an próiseas. Ach sílim go raibh pobal na Gaeilge iontach meallta fá na moltaí sin nuair a chonaic muid iad. Just dhá phointe sular théann tú a Janet. Caint faoi Acht na Gaeilge, is dea-scéal é go bhfuil na ceannairí as cúig páirtithe polaitiúla sa Tuaisceart i bhfabhar acht teanga féin anois, nach bhfuil, áfach?
Bhuel, sílim go raibh sé sin casta. I mean, thar na blianta bhuail muidinne leis na ceannairí ar na páirtithe ar fad, níl 'fhios a'm cá mhéad uaire, agus dúirt an an Alliance agus dúirt an Páirtí Glas agus fiú fiú amháin an UUP ag ag pointe éigin agus an SDLP dar ndóigh, nach raibh siad in éadan Acht na Gaeilge ach go raibh siad in éadan Acht Gaeilge láidir. cuimsitheach, éifeachtach agus is ionann sin is a rá, agus má amharcann tú ar roinnt de na moltaí a tháinig ó na páirtithe sin, bheadh, ní bheadh ann ach Acht Gaeilge ar pháipéar, ní bheadh maitheas ar bith leis. Agus sílim go bhfuilimid i dteideal le níos mó ná hAcht Gaeilge nach bhfuil inchurtha le riachtanais phobal na Gaeilge a chomhlíonadh. Ok, níl ach cúpla nóiméad eile fágtha againn, a Janet. Léigh mé i dtuairisc san Irish News roinnt míonna ó shin go bhfuil sé á thuar go mbeidh an líon daltaí ag freastal ar ghaelscoileanna i dTuaisceart Éireann ag dúbailt thar na blianta atá amach romhainn. An bhfuil sé sin fíor, dar leat?
Bhuel, chuirfeadh sé iontas orm mura raibh sé fíor. Sin in ainneoin is go bhfuil an earnáil sin Sin an earnáil is láidre nó an réimse oibre is láidre ins an Tuaisceart. Ag an am céanna, you know, tá sé soghonta sa dóigh is gur féidir le hAirí neamhchairdiúil don Ghaeilge bac a chur ar fhorbairt na Gaelscoileanna agus nach bhfuil an Roinn, nach bhfuil polasaí forbartha dearfach ag an Roinn Oideachais ach tá na scoileanna féin, tá na tuismitheoirí féin, Tá na hiar-dhaltaí agus na daltaí atá ins na scoileanna fá láthair iontach láidir agus iontach dearfach agus sílim gur sin an neart is mó atá againne mar phobal, an pobal féin.